dpp oye ndithokoze kwambiri kamba ka kubwera kwanu uku sikuyamba iyayo ndinamangidwanso munabweranso chimodzimodzi kumeneko ndiko kukhala sindingadzitenge ngati wo- wo- wo- wochenjera kapena wanzeru kwambiri iyayi koma zikutengera chikondi chanu komanso mulungu kuti amatipatsa chikondi mtima umenewu musasiye mudzimangabe nthawi ndi nthawi eti chifukwa kutimangako sasiya pamakhala kutani kodi Dpp woye! Ndimafuna nditero kunena kuti pamene pamakhala zokoma pamakhala zotani kodi? Munthu ukamafula njuchi pamene pali uchi, njuchi zimatani kodi? Anakamba anayimba kanyimbo Joyce Banda kuti ukamafula njuchi pamene pali uchi pamakhala cha pamakhala njuchi eti ndiye nthawi zonse pamene pali mavuto pamakhala kutsogolera kuchani kodi mtendere ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti atha kuzuza thupi langa koma mzimu wanga sangatani kodi dpp oye Ndiye ndimafuna ndinenetse kunena kuti china chilichonse chimakhala ndi nthawi yakutha. Mphamvu zimatha. Apa tisakumanga lero uwu, kuyambira pa 16 September kupita uku, ine ndapedzapo kwa Ruben kuyamba kwa amanga. Dpp oye! Mphamvu zimakhala zogawana eti? Ndiye titero kunena kuti Mulungu analola kuti ndimangidwe ndi cholinga chonena kuti umu- ukulu wa Mulunguwo uwonekere. Koma ndimafuna ndikufunseni mafunso awiri akunena kuti andimangadi ndi zoona. Kodi zinthu zatsika mtengo? Zidatsika mtengo zinthu? Si mavenda akwatsitsa mtengo lero? Chifukwa manduza dzangana ne msemu kuma kunjaku zidatsika mtengo cha chilichonse atsitsa mtengo pakali pano ndiye mukanditsimikizire kuti zatsika mtengo zinthu zija dpp woye Boma likalephera limabweretsa njira zambiri kufuna kupanga divert attention ya anthu ndiye amabweretsa kuyamba kumangana nkhani zosadziwika bwino bwino koma pa mapeto a nkhani chilungamo chimene kodi chimadziwika. Za nkhani ya chimangira sindiyankhula chifukwa nkhani ili chani kodi m'court koma pakhale khaleni chilungamo chimene chani kodi. Dpp woye! Koma kodi munthu akakhala nthawi yaitali akumuyendetsa yendetsa. Ndimafuna kuti mundilole ndipite kunyumba ndikapume, koma ndisanyamuke kukapuma, ndimafuna ndiwerengeni Mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu a pa buku la Ekisodo, Ekisodo 14, 13 ndi 14. Mundimvetsetse bwino eti? Nanga Baibulo limanama? Baibulo ngati limanama, lionera pano pati Baibulo limatani kodi? Koma Baibulo silimanama iyayi. Ndiye zimene ndilankhula ine pano, mudziwe sindikulankhula ndine iyayi. Koma ndi Mulungu walowa mwa ine kuti ndikuyankhuleni, ndipo uthengawo muutenge kuti zimenezo zichitika monga mmene ndikuwerengera mawu a Mulungu. Tikumvana kodi? Ekisodo 14 13 vesi 14 Ndiponso amve kumpandako anena kuti, Ndipo Mose ananena ndi anthu, Musaope, chilimikani, ndipo penyani chipulumutso cha Yehova, chimene adzakuchitirani lero. Pakuti Aigupto mukuwaona lerowa simudzawaonanso. Dpp woye! Ndikufuna timve amene osanena kuti ndege kuChikangawa kuja lipoti lonena zinatere mpaka pano anthu akuNchesi akatema anthu paja mpaka pano sanamangidwe. Iwonso walembayo ma civil servants sanamangidwe kodi azindimanga ine ka msonkhano nzoona dpp woye ineyo sinditopa ndigwirabe ntchito ngati kuli kuti mpaka atenga moyo wanga atenge imfa ndi yolengedwa ndi mulungu dpp woye ndipo ndipo ndikuuzeni kuti sindikuopa yayi ndinayamba ntchito imeneyi sindinangobwera yayi Ndi Mulungu anandituma za pakezi kodi? Utumiki umakhala osiyanasiyana. Ena amakhala m'Bible, ena amakhala m'chechi. Mulungu amatuma anthu kuti akayese anawo amene ali m'mavuto. Mulungu anditenga ine Chilima atapha, adaona kuti Gangata akakhale mlomo wa Chilima kuti amalawi athandizike. Dpp woye! Ndiyeno inenso ndinena kuti ngati anditenga apa ndikudza ndimanganso. Koma ngati kuli kundipha chifukwa cha ndale ndiyenda ndiphenso koma amalawi apulumutsike chifukwa amalawi ngati tisekelera kuti zaka 5 zobwera zidzakhalenso za mcp titha tonse psiti ngati chipere dpp woye mukufuna muthe ngati chipere mukufuna muthe ngati chipere zona zimenezo dpp woye Kodi inu zoona anthuwa adzitutumuka ndi ine mwana ng'onong'ono nanga kwa apm kumeneko anthu ali ndi nzeru kumeneko ndimafuna ndikumbutse anena kuti kusalima ndinayankhulonena kuti ine saizi yanga ku mcp kulibe koma ndinanama kodi sanandimange kuyankhako ndiye kumeneko Ndiye kuti size yanga kulibe ndinanama kodi? Ndi chifukwa anandimanga anayankha kuti za za kodi ndinedi? Dpp woye! Nde achakwera andiyankha ndi kundimanga. Dpp woye! Ambuye akutsogolereni koma ayi gold kuona apa sananinso kodi? Zikomo kwambiri.
Thank you.